Landirani pano pa Lahiri K TV pamene timakupasirani mapulogalamu athu osiyanasiyana. Ife a Lahiri K TV tikukupemphani kuti tapangani like, share komanso subscribe kuti nkhani zikupezani mosavuta. lalero taliona uthenga wanga wa lero pa 25 juni kwa nonse amalawi makamaka inuyo amene muli ndi chovotera komanso inu amene muli ndi nkhawa za pa 16 september ndikufuna ndikuyankheni lero chotsani nkhawa chotsani mantha chotsani kukayika chotsani kuganiza lingalirani chinthu chimodzi chonena kuti pakadzafika pa 16 september mudzadzuka kummawa kupita ku senta yanu imene mudalembetsa ndi kukavota president amene wasankhidwa ndi zipani za coalition professor arthur peter mutharika kukamuchongera ameneyo mp wanu waderalo khansala wa deralo, inu kumabwerera kunyumba kumadikira zotsatira zimene zidzaulutsidwe kuti Prof. Arthur Peter Mutharika ndi amene wawina. Izizi ndi zimene ndikufuna ndizikupatsirani tsopano. Kodi awina motani? Ndazungulira dziko lonse tsopano ndamalizitsa. As I'm talking this VN ndili boma la kasungu kwawo kwenikweni kwa mcp nkhawa ndi nkhani za amalawi kumeneko ndizoti tinapangiranji tinabetseranji voti mu 2020 kusonyeza kuti palibe amene ali interested ku boma ilili zimene ndikuyankhula basi ndi zimenenso ndapeza maboma ena chikwawa nsanje Zomba Blantyre Mchinji Dedza Kasungu Karonga Chitipa Nkhotakota Salima Nkhata-bay kupatula mwina ku Likoma kumene sinapite Mangochi Machinga Balaka Phalombe Mulanje Thyolo Chiradzulu Mwanza Neno Maboma onse amene ndazungulira ine, ndinganene moona mtima tsopano pano kunena kuti 90 peresenti anthu akukavota dpp, 3 peresenti anthu akukavota mcp 7 peresenti anthu avota zipani zimene zapanga mgwirizano ndi dpp imene ikusonyeza kuti 97 peresenti ndi imene ikuwinitsa dpp khulupirirani zimenezi Zitsatireni ndipo mundimvetsetse. Palibe kuluza chisankho chikubwerachi dpp. Palibe ndipo palibe. Mark my words. Palibe kuluza. Amalawi tiyeni tisankhe mtsogoleri amene tikufuna tikavotere pa 16 September. Tikasankhe mtsogoleri kaya ndi a Kabambe kaya ndi a Peter wa Mutharika koma tisasankhe mtsogoleri wonena kuti azangopanga ma push up. Tisasankhe mtsogoleri wachinyamata wonena kuti munthuyo sangatithandize china chilichonse azingowonjezera mavuto mene nalili a Dr Lazarus Chakwera mene achitira boma lawo la gwizano pamene anapanga gwizano ndi Chilima. Ngakhale Atupele Muluzi akunyoza apm sangapindulepo china chilichonse ndipo a Malawi sangavotere chifukwa chonena kuti chipani cha mcp chapanga gwizano ndi Atupele Muluzi kapena ndi Michael Usi. Mcp yaluza yaluza ndipo amalawi sakuifuna chipani cha nkhaza nduna zake zokuba zopanda chifundo zosaganizira anthu akumizi. Tiyeni tivotereni apm kuti atiombole kumavuto amene tikukumana nawo. Atupele Muluzi kumusiya azinyoza aziyankhula apite ku mcp kwake koma amalawi tiyeni tivotereni chipani cha dpp.
mufuna kuti muphe anthu. Ndikuzinenera kumwanza kuno chifukwa nkhani imene ananena Hon. Chibingu ataphedwa makosana aja m'mbuyomo adaanamizira kuti ngozi idachitika ku Thambani uko. Ndiye ndiyinenere konkuno nkhani imeneyi. Timapulani tanu tonse timene mukupanga kaya mufuna mutithirire poizoni kaya fu- mufuna tipange ngozi za galimoto kaya mufuna mutenge anthu atiwombere as a matter of fact anthu onso mmodzi nnamuona kutsangano naonana naye maso ndi maso nditamuona kenaka anazemba chifukwa ine nditatembenuka kumayang'ana mbali ina podzapanga chonchi ndampeza wazemba koma ndingokuwuzani kuti kagulu kanuko pali anthu ena akuntchewu kaya ena mwati ngati maiko takuti sindititchula koma mayina awo anthu onsewo ndili nawo ndapereka kale kwa azinzanga kuti china chilichonse chimene chitachitike tidziwe omgwira kuti timfunse. Mmodzi mwa anthuwo amachokera ku Mwanza konkuno, dzina lake sindimutchula. Ndingokuwuzani kuti. Koma mmene amafika ku Mzuzu, woyendetsa ndegeyo sadathe kuti atere chifukwa chakuti simaoneka bwino kamba ka nyengo mmene inalili ku mzuzuko ndipo anawawuza amene amayang'anira zotera ndi kuuluka kwa ndege kuti abwerere ku